I believe kunena kuti mwadzuka bwino side ya kwanuyo kuno nde ayi kwabwino bwino kumangoyamika Namalenga lero tikufuna tiyambe ndi nkhani yomwe yachitika dzulo Tony Blair eh ameneyo ndi former UK Prime Minister Eee anabweratu ndithu kudzacheza ndi Peter Muthalika ndipo mwinanso mwayamba kale kuona mu ka video kameneko, mudziona mu ka video kameneko akambirana nkhani zosiyanasiyana zopatsa chidwi komano tisanafike pomwe akambirana zimenezo mwina ma detail pang'ono kukambaponso one or two things tiyambe ndekuti ndikuonera limodzi kambali kaka kamacheza awo kuti amati bwanji kenako titanthauzira

Chabwino, apotu a Peter Mutharika amakamba zonena kuti iwo atatenga boma, nthawi imeneyo kunapezeka zonena kuti anapeza mavuto osiyanasiyana, anapanga inherit mavuto osiyanasiyana, mavuto a zachuma, ndekuti kumakamba forex kunalibe, ma fetereza ndi zina zoterozo, mafuta oyendetsera galimoto, zinthu sizinali pabwino, chakudya kunalibe, Ndipo iwo atalowa anaona zonena kuti tikufuna kukonza dziko lino koma kuti tilikonze tiyambe tayang'ana nde kuti zinthu zofunikira zimene zikuyenera kutani kupangidwa mwachangu changu ngati chakudya ndi zina zoterozo ndipo anapanga identify zinthu zokwana 4 food fuel forex and fertilizer akunena kuti chakudya mafuta oyendetsera galimoto ndalama zakunja komanso nde kuti feteleza Nde nakuvuto la zakudya zokhalo anapezeka kuti athamanga thamanga ndipo ayi athana nalo limenelo kuti anthu ali ndi chakudya chokwanira ndithu zili pabwino tayale tayale kumachoka pamenepo nde kuti akuzayang'anano nkhani ya mafuta ndi zina zotelozo akhalaso akulongosola zimenezo ndipo akhala akuzilongosola kale kubwela ku nkhani nde kuti mwina mwake ya feteleza malingalilo ndi onena kuti 2027 uno akhala nde kutino akudzala ndekutitu chi fertilizer plant ee chi factory chonena kuti adzipanga fertilizer kunoko ku Malawi anthu asamavutikeso ndi ma fertilizer of course ife tikuziwa kale zonena kuti zom, dzombe watidzalira kale nde ngati a Peter Muthalika akukamba za dzombe sitikudziwa koma at least we are sure about that far tachiona ndekutino cha dzombecho Kudzachoka pamenepo akukambano zonena kutibe akhala akugwira ntchito kuti nde kuti akonze zina ndi zina, pano taa ndiyerekezere pomwepo ndithu a former prime minister ayi kenako kudzawakhira analinso minister yo ndithu Tony Blair tu ameneyo nde Tony Blair amafotokoza kunena kuti no nzopatsa chidwi kwambiri kuwam kukumvani zimene mukuyankhulazi makamaka za mavuto amene muli nawo komanso zimene mukupanga kuti muwakonze ndizoti anthu anayang'ana kwa inuyo ngati a Peter Muthalika chifukwa zoti anaona zoti mwina ndinu amene mungathe kuwapulumutsa kapena ndinu amene mungatumikire bwino mpakana kusankha nsoni zomwe ndi zinthu zabwino nde ifeyo ngatino tsopano a uk tipanga zothekera kuti tigwira nanu ntchito kuti mwina make tikuthandizireni tingapange bwanji kuti mwina makeno zinthu zikhale ngati zalongosokako tingakoze bwanjino zinthu mu dziko munomo. Tingagwire ntchito bwanji limodzi kuthandizana kuti mwina mwake za chuma zikhale ngati bolaniko. Nde akuti akhala akupanga zimenezo. Now, funsobe ndi lonena kuti, kodi meeting imeneyi cholinga cha a Tony Blair chinali chotani? Tikukambatu Tony Blair anali nde kuti ndi former Prime Minister wa ku UK kapena kuti Britain eti? Ku UK kuja. Uyuyu anali mtsogoleri wakale ndithu tinganene choncho ndi anali mtsogoleri wakale wa, ndi mtsogoleri wakale wa UK mwa njira ina yake eti e, ngati mene alili ngati achina Bakili Muluzi ndi atsogoleri akale a dziko lino achina Chakwera ndi atsogoleri akale a dziko lino e, ana Joyce Banda uyuyu ndi former ndekuti no uh, prime minister iyeyu anabwera kuno kuzapanga zotani Kodi kunali kudzangocheza nawo? Akubwera on what? Cholinga chake chenicheni ndi chani? Ndetu funso limenelo makamaka mayankho ake apezeka ndithu mu nyuzipepa ya aneba ija yomwe timaitcha kuti no The Daily Times. Imeneyitu ndi zonena kuti pa cover page pali ndekuti mmene tikuonera ndithu penepo. pali nkhani ya akuti dzaleka on edge arrival figures up to 300 monthly kuzabwera nde akuti 21 billion needed for food akunenatu choncho kuti nkhani ya kudzaleka iyo akutitu kudzaleka nde kuti sizili bwino kumenekoko nde kuti akulandilano anthu omachuluka omakwana 300 mwezi wina uliwonse Ndekutino anthu othawa nkhondo mmaiko akunjawo kubwera ndekuti kunoku akukwana 300 mwezi wina uliwonse ndeti zimenezi zapeleka pressure makamaka kunena kuti kukufunikila chakudya kumeneko ndipono chakudya chimenecho pakufunikila ndekuti ndalama yokwana 21 billion Malawi kwacha kuti mwina mwake zinthu zikhale ngati zayendako kumeneko now ndimafuna tika tiyang'ane apa apa pamenepa ee mungathe kuonanso chithunzi cha Peter Muthalika ndekuti aku Gwirana dzanja ndi ameneyoyo tikuti Tony Blair ameneyo nde akutino apa APM Blair talk foreign investment attraction mwaiona imeneyo ee akunena kutino Peter Muthalika ndi Blair yo amakambirana nkhani zokhudzana ndi kunena kutino maiko akunja abwere azapange invest kunoku azachite ma business mu dziko lino kuthandizira za chuma kuti mwina mwake zipite patsogolo kuno kuti britain ibwere izachite nde kutino uh, mabizinesi osiyanasiyana kunoko ku malawi ndi amakambirana zinthu ngati zimenezo so mungathe kuona kuti zolinga zimene anabwerera ndi zimenezozo Tony Blair ameneyuyu where is it coming from ifetu nkhani sitimafunati zingoiona pamwambamwamba iyayi tiyang'ane komwe kuchokera mizu yake nkhani ikuchokera ponena kuti ngati munapanga folo wiki yatha dziko la britain limathandiza malawi ndi ndalama zomakwana 50 million euros koma chachinachitika nchonena kuti lapanga chiganizo chotinotino Kwa zaka zimenezi kuyamba nde kuti chaka chino cha 2026 kukafika nde kuti 2029 kapena 30 cho 2030 chichitike nchonena kuti ndalama imeneyi ya 50 million euros idzichepetsedwa chaka chamawa ayichepetsa nde kuti ndi chani ichoka pa 50 million euros idzafika pa 20 million euros ndiye chaka chinacho adzayichepetsanso kuichotsa pa 20 million euros adzafikitsa pa 10 million euros Kuchi- Chaka chinachonso adzaichotsa pa 10 million euros ayifikitsa pa 5 million euros aigwetsa ndi 90%. Sizonena kuti no sadzithandizanso nde kuti dziko la Malawi. Kuwafunsa nde bwanji akuti iyayi panopa tikufuna tiyang'anenso kwathu nafe ndalama zizipanga zoti zikonze dziko la Britain. Komano choti tipange nchonena kuti tikufuna tisunthe kuchoka ku donor to investor, kuchoka kwa munthu othandiza mwachifundo kukakhala kwa munthu amene adzikachita ma business mu dzikomo, kuti m'malo moti tizingokuthandizani ife phindu lathu ndi chani, ayi so, ndalama zathu sitikuthandizansoni, tibwera kwanuko tidzapange ma business osiyanasiyana, Mabizinesi amenewo tidzatsegula ntchito kwa anthu osiyanasiyana nawonso apeze mwayi wa ntchito, tikatero ifenso tidzipezapo ma profit nde kuti dziko lathunso lidzipindula, dziko lanu lidzitenga misonkho nde tikuchokano tsopano ku nkhani yoti kumangokuthandizani donor, donor, donor, donor, donor, za chifundo, za chifundo nthawi zonse iyayi, tsopano tikufunano tisanduke mwina mwake nafenso ochita nanu bizinesi tidzipezaponso maphindu nafe kuti mwina mwake ah nanga tizionapo amwene, win win, izikhala win win ndithu, za chifundo zatha. now pamenepa mungathe kuona zoti nkhani ija ingamachokera ndithu pamenepa ino linali dziko la britain lufuna lichokeno kuti no lisakhalenso lothandiza dziko la malawi koma likhaleno ngati lochita business mu dziko la malawi ndiyeno atuma nde kuti tony blair ameneyi kuti no adzakambirane ndi a president Kodi mimwayi imeneyo ilipo kuti mwina mwake abwere azidzachita nde kuti zimalonda ngati zimenezo nde awa angakhale ma stepe chabe onena kuti no akuthandizira kuti no iwowo abwere adzatsegule ma business ma stepe oti no atsegule ma business awo kunoko ayi nkhanitu ndi imeneyo When I looked at this nditayiyang'ana nkhaniyi ineyo ndinaona zonena kuti yaa its high time ma guys zaka 62 akuti tikudzilamulira patokha. Ngati tikudzilamulira patokha nde tikudalira bwanji kunja? Iyayi tiyambenonso pano kumayang'anano kutino tingapange bwanjinso nafe patokha kuti tiziyimire patokha. Si zoona kuti nthawi ina iliyonse kumangodalira zopempha zopempha. Zimene zimachitika n'zonena kuti nthawi imene ino anthu amene amatithandiza asiya kutithandiza, timavutika, timamva kunong'ona osati masewera. Chifukwa ndiyetu timayang'ana timene tikumane ndi, ma, ndi zokhoma zija tokha opanda wina wake wotithandizira. E, komano ndiye kuti timayambanso kumaganiza kwambirinso ndiye kuti tingapange bwanji ino kuti tithane ndi zokhoma zimenezi. Koma nthawi ina iliyonse imene tikudalira ena ake ndiye kuti zikhala kuti Aaa alipo awo akonza ayi izizi zandikulira and alipo amene andithandizire iyayi tsopano tiyambe kukumana ndi mavutowo nde tikumane nzokhomazo mpakana tipeze njira zonena kuti tithane nazo zokhoma zimenezo ndikuima patokha mmenemo ndimmene tingayambe mwina mwake kumapanga zokonda dzikoli kuti mwina mwake litukuke kupita pasogolo chifukwatu basically nde ndalama zimapezeka kunoko ku Malawi Misonkho imaperekedwa komano akatangale ndi zina zotero zimatayikira mwina mwake nchifukwa chake zinthu sizimalongosoka. Kenako tizipempha ma donor atithandize ma donor atithandize. Iyayi. Ndalama zija tiyambenonso pano kuzigwiritsa ntchito moyenerera kuti dzikoli lisinthe. So, aah zomwe zimachitikatu ndi zimenezo. I thought ndekuti tingathenso kuyambira pamenepo mu tsiku la lero. Akuti.